Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ иужьрей илъэсхэм цӏыхухэр нэхъыбэу зыгъэпӏейтей жьэн уз, ВИЧ жыхуаӏэ узыфэхэм, ахэр къызыхэкӏым, зэрыщыхъумапхъэм. Нобэ къэтӏата упщӏэхэм жэуап къритыну дэ къедгъэблэгъащ жьэн узыр щагъэхъуж диспансерым и етӏуанэ отделением и унафэщӏ Хьэфизхэ Анзор. Анзор, уи махуэ фӏыуэ. Фи махуэ фӏыуэ си гуапэщ. Ди нэтыным мис мыпхуэдэ упщӏэкӏэ щӏэздзэну сыхуейт. Куэду цӏыхухэр зыгъэпӏейтей жьэн уз жыхуаӏэр сыт нобэ къызыхэкӏыр? Къапщтэмэ, Цӏыхубэр зэрыпсэурэ а жьэн узыр къыдэгъуэгурыкӏыу щытщ. Ар уз зэрыцӏалэхэм щыщщи, ар къызыхэкӏыр ди хъуреягъым хэту, хьэуам хэту, щӏым хэту ауэдэу къокӏуэкӏ. Къапщту щытмэ, щэм щыщу пщыкӏутхур абыкӏэ цӏэла хъуа пщыкӏутхура сымаджэ хъури, абы теухуауэ ари зы лъэныкъуэфӏу хэтщ, ауэ ар къызэуэлӏа цӏыхур кӏыхьу, гугъуу бгъэхъужын хуей мэхъу. А узыфэр къызэуэлӏахэм дауэ япэу къызэращӏэ?
Къапщтэмэ, жьэн узым мыр хуэзгъэфэщэнш жыпӏэу зыгуэркӏэ къыхэщу щыткъым. Псалъэ абы, уеплъмэ, хэт нэхъ гъур хъууэ, и хьэлъагъым кӏэрыхуу, хэт жэщым пщӏантӏэрей хъууэ, шхыным игу хуэмыкӏуу, ауэ шхэ щхьэкӏи, ишхыр кӏэрымыпщӏу, адыгэм зэрыжиӏэщи ауэдэу щыту, псчэуэ, Щыпсчэкӏэ ӏупс бзаджэ, ӏупсым лъы хэлъу къыжьэдэкӏыу хъуа нэужькӏэ, ауэдэр занщӏу гъуджэ егъэплъын хуейщ, рентген жыхуэтӏэр егъэплъын хуейщ. Абы балигъхэм рентгенымкӏэ къыдогъуэт, къыдощӏэ, сабийхэм я ӏэ цӏыкӏум дей мастэ хыдоӏур, проба Манту диаскин тест жыхуэтӏахэр. Ди жагъуэ зэрыхъущи, иджысту цӏыхубэм къахыхьауэ яфӏэмыфӏ гуэрхэр къыхэкӏыу сабийхэм а мастэр хедгъэӏунукъым. Хэт диным трелъхьэ, хэт я узыншагъэм сэбэп зэран хуэхъуу, сэбэпынагъ хэмылъу добжри, ахэр едгъэщӏынукъым жаӏэурэ кърагъэкӏуэкӏри, ар къуаншагъэшхуэщ абы я декӏэ. Къуаншагъэшхуэщ ар и чэзум А мастэ ар хыумылъхьэу щытым, ар зыӏисыр къыумыгъуэту щытмэ, сабийр сымаджэ хъуа нэужькӏэ, илъэс нэскӏэ сымаджэщым щӏэлъын хуей хъунущ. Абы теухуауэ цӏыхубэм захуэзгъэзэну сыхуейт, проба Манту диаскин тест жыхуэтӏэхэр умыщӏынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Ар къапщтэм Урысей Федерацэм. къыдагъэкӏа законым хэтщ ӏэмалыншэу пщӏын хуейуэ, абы теухуауэ гукъеуэ зиӏэхэм, абы теухуауэ зыгуэркӏэ гурымыкъ зиӏэхэм яжесӏэн сыхуейщ, зыми ар зэран хуэхъункӏэ ӏэмал иӏэкъым. Абы хущхъуэ хэлъым, абы псэууэ псэ зыӏуту зыгуэр хэлъу щыткъым,

Зыхыхьэ дытепсэлъыхьащ а пробэ Мантур зи чэзум зыхуамыщӏахэр. Итӏанэ БЦЖ вакцинацэ жыхуэтӏэр жьэным и вакцинэр сабийр къызэралъхуу ещанэ махуэ, еплӏанэ махуэ хуащӏын хуейщ. Ауэдэми а я анэхэм, я адэ-анэхэм ирагъэщӏыну хуэмейуэ зыщытхэм е зыгуэркӏэ зы ныкъусаныгъэ гуэр къыкъуэкӏауэ ар зымыщӏахэм сабийхэм къахокӏ жьэн узыр я ӏэпкълъэпкъым кууэ хыхьауэ Я тхьэмбылыр иубгъуауэ, иубыдауэ щыхъу къахокӏ. Ар, уэри жыпӏащи, статистикэ бжыгъэкӏэ къедгъэкӏуэкӏым теухуауэ нэрылъагъуу дэ деж щыдолъагъур. Жьэнузыр къыдалъху узыфэу щыт хьэмэ зэманкӏэ къеуалӏэу Хьэуэ, щрат, хьэуэ. щыту ара?
Жьэнузыр уз зэрыцӏалэхэм ящыщщ. Зыми къыдалъхункӏэ ӏэмал иӏым. Ар зы. Етӏуанэрауэ, Псоми жаӏэу щӏадзэ, Ди унагъуэм зыми къеузатэкъым, ди благъэм зыми къеузатэкъым, ауэдэ щыӏэкъым. Мыр уз зэрыцӏалэщ. Нетӏэ жысӏащи, хьэуам хэту къыббгъэдыхьэфынущ, цӏыхум ущепсалъэкӏэ, ущыбгъэдэскӏэ, е ар зэрышха тепщэчкӏэ, ар абы иӏыгъа шхыныгъуэ гуэр уэ къыб... уэ пшхыжу щытмэ, е а жьэн узыр къызэуз пщафӏэ. щыпщафӏэкӏэ мапсчэ къопс, а шхыным хигъэхьамэ, абам къицӏэлэнущ.
Ар зэрыжыпӏэмкӏэ, зэрымыщӏэкӏэ къэхъункӏэри хъуну ӏуэхугъуэщ. Зэрымыщӏэкӏэ къэхъу ӏуэхущ, сэ сыхуейуэ мыр сцӏэлэнщ жиӏэу ауэдэ цӏыху щыӏэ къыщӏэкӏынкъым. Щыӏэ хъунщ зыгуэрхэри, ауэ ар ауэдэ щыӏын хуейкъым. Статистикэм дыщытепсэлъыхьакӏэ, мис а узыфэхэр къызэузым я бжыгъэр дапщэ нобэкӏэ? Балигъуи, сабийуи ирехъу. Сабийуи балигъуи
Къызэуз активнэ жыхуэтӏэу щэ, иджысту къеузу цӏыхухэм я дежкӏэ зэран хъун хуэдэу щытыр. Ар минрэ щитхум нэсу къыщӏэкӏын ди Къэбэрдей-Балъкъэрым. Абы хэхауэ мыуэдиз жыпӏэу пхужыӏэнукъым, зехъуэж сытым деймикӏи а бжыгъэм. Итӏанэ ар зэрыщытращ, къапщту щытмэ, иужьрей илъэс зыбгъупщӏым къых... къэдгъуэтхэр нэхъ мащӏэ хъуауэ жыпӏэ хъунущ. Къыхэдгъэкӏхэр нэхъ мащӏэ хъуауэ жыпӏэ хъунущ жьэныр къызэузыр. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, а къэдгъуэтхэр, къыхэдгъэкӏхэр я узыр куэдкӏэ нэхъ хэтӏэсауэщ къызэрыдгъуэтыр. Ар сыт къызыхэкӏыу къэплъытэр?
Къызыхэкӏыращ и чэзум, дохутырым екӏуалӏэкъым, и чэзум ящӏын хуей обследование жыхуэтӏэхэри ящӏыркъым, и чэзум дохутыр щызрагъэплъын хуейм деж кӏуэкъым. Япэм. Жытӏу щытащ илъэсым зэ гъуджэ еплъын хуейщ жытӏэри. Совет зэманым щыгъуэ сэ сыцӏыкӏуу сощӏэж, тыкуэнхэм дей гъуджэр ягъуврэ, къуажэдэсхэм, щӏакхъуэщэху кӏуам, фошыгъущэху кӏуам абы ирагъыхьэрэ итӏанэ тыкуэным щӏагъыхьу. Ауэдэр щыӏэжкъым. Школхэм дагъувэрэ балигъи сабий школым къекӏуалӏэр зэрыщыту щӏагъэкӏыу. Ауэдэхэри мащӏэ хъуащ. Иджысту мы дуней зыхэзэрыхьам сэ сщӏэрэ мылъкур къуза къэралым и дей зэрыхъуам теухуауэ, апхуэдэ маршынэхэри ар зыращӏ гъуджэ къэзыкӏухьу зыщӏу щытахэри мащӏэ хъуащ. Аращи, илъэсым зэ нэхъ мыхъуми гъуджэ зэбгъэплъын хуейщ. Балигъу щытми икӏи Балигъ ныкъуэхъуу щытми, сабийм илъэсым зэ а нетӏэ зи гугъу тщӏа манту, диаскин тестхэр ящӏыну ӏэмалыншэщ. Ахэр иджысту и чэзум ящӏыркъым. Абы къыхокӏ узыр хэтӏэсау е мыхъужыххэну къыхэдгъэкӏхэр нэхъыбэ зэрыхъуар. Нобэкӏэ, мис а узыфэм дауэ пэщӏэтыпхъэу къэплъытэрэ?
Иджысту къытызогъэзэжри псом япэ и чэзум къэпхуту щытмэ, и чэзум къэбгъуэтрэ еужь уихьу щытым, ар тыншу псынщӏу пхуэгъэхъужыну узыфэщ. Мыхъужыну узыфу щыттым, и чэзум къыхэбгъэкӏауэ щытым. Ауэ итӏанэ цӏыхум къагурыӏуэу щытын хуейщ, уз зэрыцӏалэу щыщыткӏэ, я хъуреягъым, я благъэми, я ныбжьэгъуми, я гъунэгъуми зэран зэрыхуэхъуфыныр. Тӏэкӏу зыщадзейуэ щытын хуейщ. Сэ сщӏэрэ, напэӏулъ яӏулъу, цӏыхум щахыхьэм дей, сэ сщӏэрэ, сабийм зэрышхэм, щышхэм дей бгъэдэмытӏысхьу, бгъэдэмытӏысхьу, абы и зэрышхэ ӏэмэпсымэхэм емыӏусу, Ауэдэу щытын хуейщ. Ар цӏыхубэм яжыдоӏэ, цӏыхубэм ягурыдгъэӏуэну иужь дитщ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, къызгурымыӏуэ куэди къахокӏ. Адэкӏэ, мис иджыпсту иужьрей илъэсхэм цӏыхухэр куэду зыгъэпӏейтей, ВИЧ заболевание жаӏэу, мис а узыфэхэр сыт къызыхэкӏыр? Нтӏэ, ВИЧ инфекцие жыхуэтӏэращ ар. Къапщтэм езыр Узыфэ щхьэхуэу щыттӏым ар. Абы а ВИЧ-инфекцие жыхуэтӏэр цӏыхум къеуэлӏа нэужькӏэ зэрыхъуращ. И ӏэпкълъэпкъым хэт мис а уз зэрыцӏалэхэр зыубыдыф къарур мащӏэ хъууэ хуожьэ. Адыгэбзэкӏэ иммунитет жыхуэпӏэ псалъэр щаӏым, ари урысыбзэӏым. Резистентность организма жыхуэпӏэр урысыбзэкӏэ щаӏым, ди анэшхуэхэм жаӏэу щыта, ди анэшхуэ, ди адэшхуэхэм. Куцӏыжь илъщ абы, уз зэрыцӏалэ къеуалӏэкъым жаӏэу щыта. Иджыпсту абы техуауэ зытӏыну сыхуейт, абы а къарур ди нэхъыжьхэм куцӏ жыхуаӏэу щыта ара. Ахэр еджауи щытакъым, дохутыр ӏуэхуни хуеджауэ щытакъым, ауэ къагурыӏуэт, ящӏэт, ижь-ижьыж лъандэрэ къекӏуэкӏым. Къупщхьэм кӏуэцӏылъ куцӏ плъыжьым лъы ещӏ. Модрей куцӏ хужь жыхуэтӏэ къупщхьэм кӏуэцӏылъым абы мыс а иммунитетыр Зыгъэлэжьэж лейкоциты жыхуэтӏэ мыс абыхэм, ари хэту щытщ абы икӏи ищӏу щытщ. Аращ дэ ди нэхъыжьхэм ящӏу щыта. Иджы а къарур, уз зэрыцӏалэм пэув къарур, мащӏэ хъуу хуожьэ а ВИЧ-инфекциер цӏыхум и пкъым хыхьа нэужькӏэ. Ар зэрыхъуращ мис афиян гуащӏэ зэзыхьэлӏэу мастэкӏэ зыхэзыӏухэм, зы мастэкӏэ. Зы зым зыхиӏуа мастэр адрейм иритыжмэ, а лъыр и лъым хыхьа нэужь, и лъынтхуэм хыхьа нэужькӏэ абы ецӏалэ. Абы нэмыщӏ зэроцӏалэ цӏыхухъурэ цӏыхубзрэ щызэгъусэм дей, гъунэгъуу щызбгъэдыхьу щызэгъусэм дей. Итӏанэ зэрыцӏэлэнкӏи хъунущ, зыгуэркӏэ иджысту хъуаӏэ трансплантацие органов жыдоӏэ цӏыхум я ӏэпкълъэпкъым щыщ щыхалъхьэм дей, хэт и жьэжьейр иралъхьэ, хэт и тхьэмщӏыгъу иралъхьэ, хэт и тхьэмбыл иралъхьэ. Ахэр зэрыхъуращ. Зэман бжыгъэкӏэ а инфекциер и уз зэрыцӏалэ ВИЧ-инфекцие жыхуэтӏэр я ӏэпкълъэпкъым хэлъу щытми, анализ жыхуэтӏэр къызэрахутэ ӏэмэпсымэхэм къыщимыгъэлъагъуэ щыӏэщ. Аращи, ауэдуи хъунущ. Ауэдуикӏэ уз зэрыцӏалэр абы я ӏэплъэпкъ хыхьэнкӏэ хъунущ. Абы нэмыщӏ, ди жагъуэ зэрыхъущи, иджысту яфӏэфӏкъэ я ӏэплъэпкъхэм тхыпхъэ трагъэдзэн тату жытӏэу. А татухэр щащӏыр, татуировкэр щащӏыр зы щӏыпӏэ хым кӏуауэ загъэпсэхуну ӏусу сыту псы ӏуфэм дей ӏусхэм дэ птедгъэуэну жаӏэурэ ауэдурэ мастэр фӏейуэ ауэду абыхэм къагъэсэбэпу. Итӏанэ ди жагъуэ зэрыхъущи, Цӏыхубз цӏыкӏухэм яфӏэфӏщ я ӏэбжьанэхэр, я лъэбжьанэхэр дахэу щытыну, маникюр, педикюр жыхуэтӏэр. Абы къагъэсэбэп ӏэмэпсымэхэр зыхуей хуэзэу ямыгъэкъэбзэжам, а ӏэмэпсымэхэр къызэрагъэсэбэпыр тэмэму щымыту щытмэ, абыкӏи укъацӏэлэнкӏи мэхъу. Ар нэхъапэкӏэ зыхуащӏамэ, ауэдэ узыфэ пкърытмэ, къыкӏэлъыкӏуэу зыхуащӏам аракъэ? Нтӏэ, ауэдэ узыфэ зиӏым еӏусамэ, мыдрейми къеӏусэжу щытмэ, ауэду ар икӏи къеуэлӏэнкӏэ мэхъур а ВИЧ-инфекциер. Иджы нетӏи жысӏащи, ВИЧ-инфекцием цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым хэт къарур мащӏэ ищӏу хуожьэ уз зэрыцӏалэр зэриубыд къарур. Иджы ар щӏызэпхыжауэ нобэ абы дыщытепсэлъыхьыр псом нэхъапэу абы къеуалӏэр жьэн узыращ. Жьэнузым и ӏэпкълъэпкъыр зэрыщыту иубыдынкӏэ хъунущ. И тхьэмбылым щынэмыщӏа жьэнузым иубыдынущ и ӏэпкълъэпкъым хэс тыркухэр, лимфоузел жыхуэтӏэхэр, и къупщхьэхэр иубыдынкӏэ хъунущ, и кӏэтӏийр иубыдынкӏэ хъунущ. Иджы а ВИЧ-инфекцие жыхуэтӏэр къапщту щытмэ, аби иӏэщ къызэрыпхутэн, къызэрыхэбгъэщын. Зыгуэркӏэ пщӏантӏэрей хъуамэ, нетӏэ зэрыжысӏам хуэдэу, и хьэлъагъым кӏэрыхуу, гъур хъуу хуежьамэ, кӏыхьу, мазэкӏэ, мазэм щӏигъукӏэ и ныбэр узу, ныбажэ хъуу хуежьамэ, итӏанэ и щӏыфэр къищэщу, грибок жыхуэтӏэр и щӏыфэм къищэщу ауэду иӏэ хъуамэ, ахэр цӏыхум иӏэу щытмэ, и абы щынэмыщӏа зыгуэркӏэ сэ сщӏэрэ, щӏэх-щӏэхыурэ уз зэрыцӏалэр къеуалӏэу, грипп жыхуэтӏэхэр къеуалӏэу хъуамэ, ауэдэ цӏыхум ӏэмал имыӏэу кӏуэуэ лъыр итын хуейщ, и ӏэпкълъэпкъым а ВИЧ-инфекциер хэтрэ хэмытрэ къахутэн щхьэкӏэ. Ар гугъукъым, къапщтэу щытмэ, сыт хуэдэ сымаджэщми екӏуалӏэмэ, поликлиникэ жыхуэтӏэхэм екӏуалӏэмэ, а анализым пщӏэ щӏимыту, ахъшэ хэмыту ирагъэтыну ауэдэ къалэн я пщэ дэлъщ. Хьэуэ, жиӏэрэ, зыгуэркӏэ зыкъезгъэцӏыхуну сыхуейкъым, зыгуэркӏэ си унэцӏи си цӏи ямыщӏу стынущ, си ВИЧ-статус жыхуиӏэр къэсщӏэну сыхуеймэ жиӏэмэ, диӏэщ дэ сымаджэщ а ВИЧ-хэр ягъэхъужу, абы елэжьу, ар къахуту. Центр по борьбе с СПИД и инфекционными заболеваниями жыхуэтӏэр мис мы къалэ сымаджэщ япэм къыбгъэдэту щытщ а сымаджэщыр. Абы кӏуэмэ, и цӏи и унэцӏи щӏэмыупщӏу, Ирагъэтынущ икӏи къахутэнущ. Къахутари езым къыжраӏыжынур а кӏэнакъуэ ищӏынумэ езыр хуитщэрэ? Нтӏэ, къахутари къыжраӏынурэ учет жыхуэтӏэм къыкӏэлъыплъыну, зыхуей хуагъэзэну, хущхъуэ къратыну хуейуэ щытмэ, абдей къыжраӏынущ и ӏуэху зытетри зэрыхъунури, хущхъуэри псори къратынущ.
Мис апхуэдэу, мис а ВИЧ статус жыхуэтӏар къахутауэ, а ВИЧ инфекциер пкърыту, ауэ учетми мыуву, дохутырри зыкӏэлъимыгъэплъу, хущхъуи зримыхьэлӏэу диӏэхэр куэд, ди жагъуэ зэрыхъукӏэ, щыӏэщ ауэ, дауэ, куэдрэ мащӏэрэ хэт ар зыщӏэр? Ар зыми я дей екӏуалӏэкъым. Псори къызогъанэри, а жьэн узыр къызэуз ауэди диӏэщ. Жьэн узыр къызэреузыр яжетӏау, жьэн узымкӏэ и благъэхэр, и гъунэгъухэр, и унагъуэр зэрицӏэлэныр яжетӏау, ауэ загъэхъужыну хумейуэ. Сыт сэ си лажьэр? Зыри си лажьэкъым, солэжьэф, жаӏэурэ къапщтэмэ, цӏыхухэр къезышэкӏ машинэхэм, а маршруткэ жыхуэтӏэхэм дэсу ауэдэхэри къыхыдогъэщ, къыдогъуэт, ауэ Къэтхута щхьэкӏэ къыдэмыдаӏуэр куэд щыӏэщ. Апхуэдэу къомыдаӏуэ щхьэкӏэ, апхуэдиз цӏыхум хэтым ауэду щымылэжьэн е зыгуэркӏэ абы ар бгъэхъужыну, дохутырым къэгъуэлъыну зыри ӏэмал щымыӏэуэра нобэкӏэ?
ӏэмал щыӏэр зэрыщытращ. Мыдэ ди къэралым къыдигъэкӏа законхэм, дэфтэр жыхуэтӏэхэм абы къыхэгъэщауэ мыр ебубыдылӏу, щӏэбубыду бгъэхъужын хуейщ жиӏэу ауэдэ хэткъым. Хэтщ Зы щӏыпӏэ дей, сэ сщӏэрэ, милицэм епту, прокуратурэм епту, суд ящӏу, кърашалӏэу къагъэгъуэлъыну. Ауэ щӏэбубыду ущӏэкӏ хъунукъым, зумыгъэхъужауэ жепӏэну дыхуиткъым. Ара зэрыщытри, ди ӏэр пхащ абы теухуауэ. Цӏыхум къагурыӏуэн хуейуэра псом япэ? Цӏыхум къагурыӏуэн хуейуэра ауэдэу щыт зэрымыхъунур? Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи къызгурымыӏуэ куэди щыӏэщ. Уэ зэрыжыпӏащи, къэралым къыдигъэкӏ дэфтэрхэм, унафэхэм, программэ жыхуэтӏэхэм къыхощ ахэм уэ зэрыдэлэжьэн хуейр, ауэ мис згъэхъужыну сыхуейщ мы узыфэр къыщызэужькӏэ, жиӏэу сымаджэщхэм къыщӏэгъуалъхьэмэ е учет жыхуэтӏэм увмэ, ахэм фызэреӏэзэну программэ щхьэхуэхэр къэралым къигъэуву щыт зыгуэркӏэ щӏэгъэкъуэн яхуэхъурэ ауэдэ сымаджэхэм къэралым?
Къапщтэмэ, программэр куэд щӏауэ убзыхуауэ диӏэщ. Хущхъуэхэри пщӏэншэу къыдат. Хущхъуэхэр щызыпуи щыӏэщ, ауэ къапщтэм и нэхъыбэм дей пщӏэншэщ. Пщӏэншэщ, къащэхун хуейр мыхьэнэншэ гуэрщ. Ар зэзэмызэ щызыпуи щыӏэщ. Мы къэралыр инщи, псори зэуэ зыхуей хуагъэзэфкъым. Ауэ хущхъуэр пщӏэншэщ. Хущхъуэ лъапӏэщ къапщтэу щытым, ауэ пщӏэншэу идот. Къапщтэм фӏы дыдуи ягъашхэ, махуэм щэ зыпымыуэ ягъашхэ. Итӏанэ дэ сымаджэщым, ди сымаджэщым щӏэлъауэ, тэмэму зытеувэжауэ хъужа нэужькӏэ, санаторие жыхуэтӏэхэми пщӏэншэу догъакӏуэ. А санаториехэр хы фӏыцӏэ ӏуфэм щыӏэщ, абы нэмыщӏкӏэ Къэрэшей-Шэрджэсым абыкӏи щыӏэщ. Абыхэм пщӏэ лъэпкъ щӏамыту мазитӏ нэскӏэ а санаторием щыӏэну догъэкӏуэф, ауэ иджыри жызоӏэ ди жагъуэ зэрыхъущи цӏыхум къагурыӏуэкъым, цӏыхур хуейкъым, я узыншагъэм елэжьыну хуейкъым нэхъыбэр.
Нобэкӏэ медицинэм сыт щӏэуэ къыхыхьар мис а узыфэхэм феӏэзэфыну?
Хущхъуэщӏэхэр къыхыхьащ, а хущхъуэщӏэхэр къыдогъэсэбэп. Куэд щӏакъым илъэсищ плӏы хъууэра хущхъуэ зыщыплӏ къызэрыхыхьэрэ. Зыйкӏи фӏы дыдэу догъэхъуж абы щынэмыщӏа компьютер томограф жыхуэтӏэр. Япэм, ауэ, гъуджэ едгъэплърэ пленкэм тету къыдатыжым, нэхъ цӏыкӏу-цӏыкӏуу хэлъхэр умылъагъункӏэ хъунут. Иджы компьютер томограф жыхуэтӏэм ар убгъуауэ иужьрей илъэс зыбгъупщӏым сытым дейми дгъэлажьэу диӏэщ. Ахэм псорикӏи къыдогъэсэбэп иджы нэхъ цӏыкӏу дыдэу къежьауэ нэхъ пасэ дыдэу къыхэдгъэщ. Къэдгъуэтэф, къэдгъуэтыф, къэтхутэф ауэдэхэри къыхокӏ, ахэри и чэзум къэдгъуэтауэ добжри, И чэзуми догъэхъужыф, псынщӏэуи догъэхъужыф.
Къапщтэу щытмэ, нобэкӏэ къежьагъащӏэу мис а узыфэ, нобэ дызытепсэлъыхь узыфэхэр къэфхутамэ, зэман дапщэкӏэ фхуэгъэхъужрэ? Къежьагъащӏэу очаговэ жыхуэтӏэм хуэдэу щытмэ, убгъуауэ щымытым, ӏэпкълъэпкъым хэтӏэсауэ щымыту щытым, мазищ-мазиплӏым ар зэфӏокӏ. А мазищ мазиплӏыр зэфӏэкӏа нэужькӏэ, нетӏэ зи гугъу тщӏа санаторием кӏуэуэ мазэкӏи щыӏэ хъуну, мазитӏкӏи щыӏэ хъуну зигъэпсэфу, аткӏэ и узыншагъэр игъэбыду. Ауэ хэтӏэсауэ, гъуанэ хъууэ хуежьауэ, аткӏэ-мыткӏэм зиубгъуа нэужь, ар ди жагъуэ зэрыхъущи, мазипщӏ, мазэ пщыкӏутӏ пщыкӏущкӏэ дгъэхъужын хуейщ. А мазэ бжыгъэм и кӏуэцӏкӏэ ар зэпымычу сымаджэщым щӏэлъын хуей хъууэ ара, хьэмэрэ гъуэлъу, къыщӏэкӏыжу?
Сымаджэщым щӏэлъым нэхъыфӏщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, зыхуей щыхуозэ. Зыхуей щыхуозэри, ӏэпкълъэпкъми зегъэпсэху, и ӏэпкълъэпкъри зыхуей хуозэ. Итӏанэ а хущхъуэхэр чэзу иӏэщ. Зэпхьэлӏэн хуейуэ, пщэдджыжьым мыс мы хущхъуэ гупыр, шыджагъуэм мыс мыдрей хущхъуэ гупыр, пщыхьэщхьэм иджырикӏи зы гуп хущхъуэ епхьэлӏэу, махуэм щэ-плӏэ епхьэлӏэ хэтщ. Псом щынэмыщӏа, псом нэ нэхъапэр а хущхъуэхэр абы зэрезэгъыр, а хущхъуэхэм абы ирищӏэр, ар тлъагъуу щытын хуейщ дохутырым щӏэтхэм. Ар Медсестращ ирехъуи, езы дохутыр ирехъуи, а хущхъуэр абы и дей зэрылажьэр тэмэму плъагъуу, и чэзум ӏупхыжу, и чэзум нэгъуэщӏ хущхъуэ хэбгъэхьу щымыту щытмэ, жьэн узыр гъэхъужыгъуей мэхъур. Итӏанэ хущхъуэр иджысту нэхъ дызыгъэпӏейтейуэ, нэхъ къыдэхьэлъэкӏыу, нэхъ къыттехьэлъэу къытхыхьаращ. Ауэ зэрыжыхуэпӏэм хуэдэу хуейм щӏэкӏыу, хуейм щӏыхьэжу, щыхуейм дей хущхъуэ зрихьэлӏэу диӏа гупым къыхэкӏащ хущхъуэ диӏэхэр зыпэмылъэщыж сэбэп зыхуэмыхъуж сымаджэхэр куэд зэрыхъуам. Лекарственнэ устойчивой формы жыхуэтӏэра зи гугъу сщӏыр. Ар ауэдэу щӏэхъуар мис аращ, и кӏэм нэсу зрахьэлӏакъым хущхъуэр. Арати, абы къабгъэдэкӏ зэрыцӏалэр, а жьэн узыр къызыхэкӏ зэрыцӏалэр, А хущхъуэхэм пэувыфу хъуащ. Иджы ахэр, хущхъуэщӏэ зи гугъу сщӏахэр, абыхэм щхьэ къагупсысура? Иджы а хущхъуэхэм пэуву, а хущхъуэхэм сэбэп хуэмыхъуу, а хущхъуэхэр зэ сэбэп зыхуэмыхъужхэр, ахэр мазэ пщыкӏух-пщыкӏуийкӏэ щӏэлъын хуейщ. Ауэдэу мыхъун щхьэкӏэ, а мазих мазибл, мазийр зыхуэбгъэшэчу, иужькӏэ санаторием укӏуэу хуиту зыбгъэпсэфу, Уагъашхэу, сэ сщӏэрэ, къыпкӏэлъыплъу, ауэдэу ущытым нэхъыфӏ-ӏэ? Ар къатхугурымыгъаӏуэра цӏыху бэлыхьу телъыр? Ди Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, мис мы узыфэхэр къызэузыр дуней псом е Урысейм нэхъыбэ хъууэ, нэхъ мащӏэ хъууэ къалъытэ? Къапщтэу щытмэ, дуней псом ауэдэу щыубгъуауэ щыткъым жьэнузыр къызэузыр. ВИЧ-инфекцэ жыхуэтӏэр щыубгъуащ дунейм теткъым зы къэрали а ВИЧ-инфекцэ здэщымыӏэ. Ауэ жьэнузым теухуауэ къапщтэм Америкэ жытӏэм, нэмыцхэр здэпсэур жытӏэм, сэ сщӏэрэ, адрей къэралыгъуэшхуэ Великобританиети, Франциети жыхуэтӏам, абыхэм жьэнузыр мащӏэщ яӏэр. Абыхэм и чэзум цӏыхур ирашэлӏэф, и чэзум цӏыхум йоплъыф, ар зрамыгъэубгъуну ауэдэ ӏэмали яӏэщ, ауэдэ дэфтэрхэр къыдагъэкӏри, Америкэм къапщтэм Жьэнузыр зэуэлӏар щӏэкӏыпӏи щӏыхьэпӏи имыӏэу, мазиплӏ-мазитхукӏэ щӏаубыдэри тутмакъым ещхьу. Къыжьдэкӏым, а уз зэрыцӏалэ хэмылъыжу, мазитӏкӏэ ялъэгъуа нэужьщ къыщӏэкӏыну хуиту щащӏыр. Ди жагъуэ зэрыхъущи, дэ ауэдэ унафэ дэ ди къэралым къыдигъэкӏакъым. Нэмыцыр здэпсэухэм Германие жыхуэтӏэм ауэдэ дыдэщ, а уз зэрыцӏалэр зрамыгъэубгъуным теухуауэ, Абы яӏэщ ауэдэ унафэ. Итӏанэ дэ ди хущхъуэхэри, абы я хущхъуэхэри абы зрахьэлӏари псори зыщ. Ауэ цӏыхум хьэкъыу пхыкӏауэ щытын хуейщ, зыгуэр къоуэлӏам, занщӏэу а къоуэлӏам упэуву ар зэрыбгъэхъужын хуейр. Дэ ди цӏыхубэм иджыри ар къагурыӏуэм. Мы жьэн узыр дуней псом щынэхъ мащӏэми зэрыжыпӏащи, ВИЧ узыфэ жыхуэтӏэр нэхъыбэ хъуащ. Мис ар апхуэдэу зыщӏиубгъум и щхьэусыгъуэу сыт къэплъытэ? Зыщӏиубгъум и щхьэусыгъуэращ иджыпсту цӏыхухэр дуней псом дэнкӏи кӏуэуэ, заубгъуауэ къакӏухьу куэдкӏэ нэхъыбэ хъуащ, ар зы. Итӏанэ ӏэмалыншагъэкӏэ хамэ къэрал ӏэпхъуэн хуей хъухьэр куэд хъуащ. Хэт зауэ къокӏуэкӏ, хэт гъаблэ къокӏуэкӏ. Аращи, ахэр я пӏэм йокӏри, макӏуэхэ хамэ къэрал. Цӏыхур зы къэралым икӏыу адрей къэралым щыкӏуэм дей зы ӏэмалыншагъэ гуэрхэми пэщӏохуэ, зы, сэ сщӏэрэ, тхьэмыщкӏагъэ гуэрхэми хохуэ. Аращи, зыр зым зэрыцӏэлэжурэ ауэдурэ къакӏухь. Абы щынэмыщӏа аращ, къапщту щытмэ, мис а нетӏэ зи гугъу тщӏа ӏэфян гуащӏэ зэзыхьэлӏэхэм ахэри нэхъыбэ хъуурэ макӏуэ. Ахэр нэхъыбэ мэхъу, ахэр зэрыцӏэ зыр зым ицӏэлэжурэ ауэдурэ мэбагъуэ.
Мыпхуэдизу зэрыцӏалэ узыфэм зэрызыщыпхъумапхъэу, зэрызыхуэсакъыжыпхъэу сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъазэмэ нэхъ пэжу къэплъытэрэ нобэ къыдэплъахэм? Жьэнузым теухуауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, Мис, мыпхуэдэу сщӏымэ, жьэн уз къызэуэлӏэнкъым жыпӏэу ауэдэ щыӏэкъым. Псом нэхъапэр и чэзум, дохутырым уекӏуалӏэу, и чэзум гъуджэ зэбгъэплъын хуейуэра. Нэхъ мыхъуми илъэсым зэ. Тӏо зэбгъэплъым псом нэ нэхъыфӏщ. Япэрауэ, а гъуджэм зырикӏи зэран ӏэпкълъэпкъым хуэхъу хэткъым. Ар пасэ зэманым щыӏа гъуджэжьхэм облучение жаӏэт, мыр зэран къытхуэхъу къыттопсэ жаӏэт. Иджысту ауэдэ щыӏэжкъым. Иджысту урысыбзэкӏэ жыпӏэм псори цифровая технология жыхуаӏэм хуэдэу хъуащи, а гъуджэм къыбгъэдэкӏ сэкъат къозытынкӏэ хъуныр куэдкӏэ нэхъ мащӏэ хъуащ. Абы зыри къыуищӏэнукъым, мыдэкӏэ мыдрей ВИЧ-инфекцием теухуа умыщӏапхъэ умыщӏэну, мастэ зыгуэр зыщӏыпӏэ дей, ӏэмалыншагъэкӏэ къыпхаӏум щыӏэ мэхъу нэгъуэщӏ зумыхьэлӏэн хуейуэ, итӏанэ узимыгъусапхъэм уигъусэн хумейуэ, ар хэлъщ икӏи иджыри къэс къекӏуэкӏым теухуауэ жыпӏэу щытмэ, хьэлъэкъым а ВИЧ-инфекцием зыщыпхъумэну. Пщӏэн хуейуэращ къабзагъэ бгъэдэлъын зэрыхуейр, къабзэу дунейм узэрытетын зэрыхуейр. Аращ абы хэлъыр, нэгъуэщӏ зыри хэлъкъым. ӏэпэдэгъэлэл умыщӏу уи узыншагъэм укӏэлъыплъын хуейуэ аращ сэ зэрыслъытэр.

Зэрыжаӏэщи, узыр къэкӏуэгъуафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Атӏэ сымаджэ умыхъун щхьэкӏэ, узыкӏэлъыплъыжмэ, зэрынэхъыфӏри нэрылъагъущ. Узыфэм я нэхъыбэм уапэлъыщынущ, абы зэрыхуэсакъын хуей ӏэмалхэр пщӏэмэ. Икӏи, мы ди нэтынхэм зыкъревгъэхьэлӏэмэ, фыкӏэлъыплъмэ, апхуэдэ ӏэмалхэм ди дохутырхэм щыгъуазэ фыщыхуащӏынущ. Ди нобэрей псалъэмакъыр и кӏэм нэблэгъащ, къыкӏэлъыкӏуэ нэтыныр зэхудипӏалъэу фӏэхъус фызохыж, фызыхуэсакъыж, узыншэу фыщыт.